Anayo's mother, Mrs. Blessing Nwora, begins the narration of how that fateful Thursday morning of November 11, 2021 turned into a day of mourning. otu ihe menụ si wee mekwa bụ na mụ vụ nwa m nwa m si be m wee pụla ụtụtụ wee pụba jere ọlụ ọlụ ahụ ọ nọ na-eburu ha simenti na-eburu ha simenti push people many people fụlụ ya mụnwa kulie hmm. another thing wụ na m ebeluru beluzie my pikin ka e tili ihe si all the way from Achala Achala village dị na Enugwu o nwe village dị na Enugwu Agidi a na-akpọ Achala
e si ebe anwa tilie ive tilie ive uti elili e kechilie n'aka mgbe m ji wee gbapụtazịa gbakwudozie nwa m etichegwu ya ive melụchee nya arụ arụ ya niile ebuwochiri ibuwe na-agba ọbala ọntide ha ka na-etikwu enyawu ihe wee na-aga n'okporo ụzọ ahụ na-ajụ ha gbapụta jụọ ha gịnị ka nwa m mele gịnị ka o mere ha sị m madam m ekwukwena okwu m etikwena ọnụ ebe ahụ nwa m wee nụ onu m tọnụọ si otu nee anya sị m mummy na o nwekwu ihe ya mele na ya emekwa anything m wee sozieli ha wee sogide ha wee luo na ebe ijele o nwere vi- eh, eh, a- eh, obo- eh, ihe na ama anyị a na-akpọ ebe ijele na mgbago anyị luo ebe ahụ ha sị ya lie down lie down i tinye kwebi ive tie nye ive tie nye ive ọ tọnụghalịa otu onunwe the other one ji mma ama anya nya n'amụ magharị anya ọzọ ọ na-eti na-akpọ so na-ajụwa gịnị ka nwa a mekwanụ Ebuka a sị m so na ọ mụnwa nyelie mụ na mma enweta n'aka ya nweta obele the table eh, obele knife n'aka ya na ihe e ji ese mkpụrụ mmiri enweta n'aka ya sị m so na ọ mụnwa gonyelie di m- nyelie ego o ji ego mkpụrụ mmiri ọ na-akpụ ka ọ mụnwa gonyelie the mkpụrụ mmiri ọ na-akpụ sị ya na o nwerọ nke m gonyelie mana this obele mma wụ mma anyị ji eli nni n'ụlọ dị ihe ahụ mana the other big knife nke o ji eje egburu ha nni ewu o nwere ebe ha sị na ha na ọ na ọ sị na na mmadụ sịlị nya na-eneteli ya the compound anya ọ na-egbulu ha nni ewu ebe ahụ ebe ahụ ka nnekwu mma anwa ji wee baa nya aka since ahụ the man nyelie the mma ka o ji eyi uzie weli eje mgbute nni ewu so m sị ya na n'otu m si wee ma na the two knife o ji n'aka na o nwerọ nke m maalị ihe ọzọ dịkwa n'ime ya ha sị m therefore ee Enugwu Agidi na ọka ha afụkwa na otu ha si wee na-amaltreat-i onye nke a kịta ka ha na-ene n'anya na-ene anya na-afụ ihe a na-eme onye na otu ahụ ka ọ ga-agakwa onye ọzọ e nwetara na a ga-eme ya karịa nke e mere otu onye uche ya nwa si ya ngwa ọmala ezi kọnet la ezi bebe ya sie ka ọ gbalịnara hmm. the boy a egbenyi nwụrụ ọ na-egbenyizi na-adajisi ike gbenye chịla aka aka ya na-aba ọkwụdo n'isi n'isi enye ka ọ dị wee na-agbadata gbadalịwa o na-agbadata mụnwa jidie anyị naabọ soro wee gbalịwa wee jeliwe o ugboro n'ise isii ka anyị daa n'ụzọ okwu nteche hmm. ya ka anyị megidezi wee batazie ebe n'ime na anyị batazila ebe ụnọ batazi ebe ụnọ ọ dazịa dawazịa ịdala ọnwụ tilibezie akpịa wee nwụrụ otu ahụ ka o si wee eme obi adọrọ mma chacha ọrụ ka ndị ya ụtụtụ ulu nwa m si ebe pụ ebe 9 o'clock nwa onye ya na ya debata ndị otu ha ụmụ ikolobịa ọ sị nke ya jee gote ife ụmụaka na-agbasie ya jee gote ife ọ sị ya efu ya eje gote ọ sị m ee ka bịa waala m nkụ m wee sielu ha ife

ana m apụrọ apụ na m adọrọ ndụ ọkpa na-egbu m ana m agarọ ije nweta ọ nụta na ya ka ọ na-abịa na-asị m na e gbua Anayọ na e gbua Anayọ na e gbua Anayọ m sị a kezi ihe Anayọ pụrụ kịta ka onye na-egbu ya ozugbo ahụ ya na ya yere bata ọ daa n'ọnụ ụzọ m tie m tie mkpu tie mkpu n'ọnụ ike sị ya kedu ihe na-eme gị o binite ọzọ gata gata gata gata na-erute n'ụnọ ọ daa ọ daa ọzọ m sị a na m anwụrụ ya ndị kụgburu nwa m ọ sị na ndị youth Enugu Agidi ndị youth Enugu Agidi kụgburu a na-apụ be nkịta ọ sị e si ihe ọ na-eti na mkpu mma mma anwụrụkwa m mma anwụrụ m arụ ike ike agwụ m m sị a kedu ihe ọ nwa m ikwu eziokwu kedu ihe na-eme gị okwu eziokwu nwa obere oge o wee daba akpịrị o wee daba akpịrị ee afụrụ m chi m nwa m wee daba akpịrị ọ na-ada akpịrị ọ gbakwa ọtọ

Ife m nụtago bụ na before the day egbu nye nọọ mbọsị Tuesday nye fote Wednesday mbọsị Tuesday nye before mbọsị egbu nye na ọ na-agabe shop bụ Ebuka Ebuka na ndị otu ya wee tụọ ya wee chọọ ịtụ ya ntụ aka by that is ha chọọ itie ife So o nwere ụmụ nwanyị nọ n'ebe ahụ a sị keekwanụ ihe o mee unu e ji achọ iti ya ive ọ sị na o yi na o yiri akwa a na-agafe ee na akwa ya dụ dirty ọ a na-asị akwa mmadụ dụ dirty ọ gbasalị so one of the task force chairman nọ ebe ahụ a sị ba unu etikwene ihe na o nwerọ ihe o mee unu na onye na-agala onwe ya na onye nwa achọkwali o yibe akwa ya na-agala onwe ya nwere ya si ya because o nwerọ law there's no legal backing to that mmadụ etu mmadụ esi waga ije etu ma onye nwee ezigbo akwa ma o yi dirty akwa ọ bụrụ na ba chọ ka o yilinụ ezigbo akwa at least wa egonyenụ akwa mbọsị November 11 being Thursday 2021 bụ mbọsị Ebuka Anụta Anko bụ nwanne nwoke according to ihe ha nwa na-ekwu hmm. na nwanne nwoke bụ onye mkpụrụ mmiri and na ba nwa pass information which mụ nwa amarọ hmm. and ọkwụ m ị nọ Enugu Agidi anọ m Enugu Agidi okay for some couple of weeks and anọkwọ m mgbe ive mee hmm. so the days m nọ the months m nọgo n'Enugu Agidi enwebeghị anything m nụ na a kpọrọ meeting pertaining ndị na-ese ive ma ndị na-anwụ ive ọnwụ but ihe m nụbe bụ na ba si na nwanne nwoke na-ese mkpụrụ mmiri ihe me e ji akụba ya ihe so nwa na-ajụ ba na akwụ ya ive wuti mma na mgba o zu ori O nwe particular thing na na-etile wee e ji agbacha ya ma ọtọ ma na-agba ya ọkpa ma n'amụ na-apịa mma ma na anwụ onye gbaba n'ime ụlọ ụkọ- ụlọ ụlọ ụlọ nsọ Chukwu e si ebe a je dọpụta ya ma na-agwa ba na ike agwụgo ya ba nye mmiri ka ọ nwụọ na ọ ya-anwụkwa a na-asị ya nwụ ya nwụọ na ọ kazi mma n'ọnwụ na ebe ọ dụ ndụ ọ na-agwa ba biko na o nwerọ ihe o mere na ba ya egbukwa ya The head of the Nwora family, Mr. George Nwora, tells ABS their journey to seek for justice. ee ive gbasalị Anayọ na ọ na-anwụ mkpụrụ mmiri mụ nwa dị ive sị na m malị na ọ na-anwụ mkpụrụ mmiri mana a sị ọcha Abụ- e jidenụrụ ya a vụnụrụ ya wete mkpụrụ mmiri m ekwupụla ana maka m kwuo sị na ma nọ ma ọ na m fọ ịma na m na-asị asị mụ nwa ejide nuru ya vụ nuru nye mana ive m ma na m na-echi ya warning sị ya dị careful ya esozina ndị mmadụ ọ sị m na ọ na-ere eso ndị ajọ mmadụ ibe mmadụ ebe elie bụ ọ pụtara ya lee na ọ bụrụ oji ya ọ na-avụ ọja ọ vụcha ọja ọ chọọ ọlụ jebe ọlụ ya Ya bụ- nke ahụ bụ mụ nwa bugodo ụzọ dee leta to igwe anyị eh, leta agwa ya the brutal murder of uh, my brother so nye anyị which ọ sign kwuru m the front of the copy nye m weli hmm. so ọ gwakwa m na ọ ya akpọ commissioner of police hmm. nke ahụ ka m nakara ma ya igwe Ọkpalariam the third hmm. Okekeuche enye enye ọ sị na ọ ya akpọ commissioner of police na so ive m na-atụ anya ndị police ya eme mụ nwa dị ire na-asị na ndị niile kabasi wee ghara wee gbuo my brother anyị nwetago m names anyị na-enweta names though amachara mba nwetago m name because I learned that na e sere full video ọ gaba na-eti ebe so the video anyị akara avụ the video hmm. ghọtago mana the people na-appear in picture the names enwetago name I think seven names hmm. which police amagoli the names unu emego unu agwago police eh, yeah eh, e sendgoli to police amagoli the names so justice ka anyị na-achọ mkpu ka anyị na ndị nwanne m nwoke justice si kpọta ndị a niile va niile ya abịa ọ ebe gwa police ive va ji gbuo hmm. o zuo ori ka ọ nwụọla ana ka ọ nwee ego onye ọ na-adị ego ọ ive na justice ka anyị na-abịa ebere ụmụ ọ na-edebe n'ụlọ